Ma guy, MV Ilala eti? Sitima ija ya pa nyanja ikumapezeka zonena kutino ikupangano ndalama zokwana 50 miliyoni kwacha week ina iliyonse ma guy. Ikangoyendatu nde kutino ulendo umodzi eti? Kukuyenda wuu! Kuchoka kumene imanyamukira kukafika kumene imakathera ndikunyamukanso kumeneko kubwerera ma guy, these guys they are making nde kuti 50 million malawi kwacha yonena kuti ikumapitano ku bomatu osati kuti chani yopitano tsopano ku boma kukafika mmanja mwa boma ma guy 50 million si ndalamatu yamaseweratu komatu chomwe chili chopatsa chidwi pa nkhani imeneyi ndi chonena kuti 50 million yopitisidwa ku boma eti Chifukwa chonena kuti MV Ilala tsopano yayambano kupangidwa handled ikutsogoleredwa ndi kampani ina yomwenso ndi ya boma panopa. M'mbuyomo, kampani ina yomwe inkatsogolera imangopereka 5 miliyoni kwacha yokha pa ulendo ngati omwewo. 5 miliyonitu osati 50 kapena 20 koma 5 miliyoni. Nanga ndalama zinazo zimapita kutino? Kodi amalavwaza zonsezo? Ayi, tifotokoze bwinobwino motere kunena kuti ku Malawi kuno ndithudi tili ndi sitima ya panyanja yomwe imatchedwa kutino MV Ilala. Ndipotu sitima imeneyi yakhala nde kuti ikuyenda pa nyanja pamenepa kwa zaka zochuluka ndithu. Tikukambatu kuyamba mu chaka cha 1951 kudzafika panopa zaka zomakwana 43 sitima imeneyi ikugwira ntchito pa nyanja imeneyi. Now, zinali zonena kuti inali mmanja mwa kampani yomwe inali yoti siyaboma, ndatu imakhala kuti akayendayenda ulendo uja amakapereka ndalama inakebe ku boma eti, sinanga akuyenda pa nyanja ya Malawi, eyaa, ngatibe eni ake a landlord ndi Malawi, nde amakapereka ndalama, komano ndalama imene imakaperekedwa imapezeka kuti ndi ndalama yomakwana chani, 5 million yokha pa week pajapa, pamene ndekutino, Angu anangosinthano nkupanga company ina yomwe ikutchedwa kutino Malawi Lake Service ku boma kuja ndikuipanga zonena kuti ipange incharge itengeno MV Ilala ija iziitsogolera nde nayo ngati company yomweno ndi ya bomano tsopano eti nde ndalama zija sizipita ku boma eti kwapezeka zonena kuti ndalama zimene akapereka ku boma kuja pa week pokha week yomweyotu imene Kampani ina ija yomwe sinali ya boma imalipira nde kuti 5 million, imakapereka 5 million, apo kwapezeka zonena kutino, week yo, pa week yomweyo, ulendo womwewo wa week yomweyo, kupezeka zonena kutitu awawa nde kuti a Malawi Lake Service akapereka ndalama zokwana 50 million Malawi Kwacha. pamenepa kumakamba zonena kuti ndi 45 million malawi kwacha imapita kuti no kampani ija ndekuti imatani imapezeka zonena kuti imatenga basi ndikumapakira ndekuti mmatumba mwawo kumakangopereka kandalama kochepa 5 million out of 50 million osati chabwino 25 million iwo atengeko 25 million half half ayi koma ndithu 5 million ndekuti no iwo ndikutengapo 45 million Kubelatu Malawi tu osati maseweratu. Koma ngokambabe zonena kuti izizi zikungopanga expose kunena kuti ngati tili ndi ma company ena ake onena kuti tinapezeka kuti taatenga kapena ma region ena ake taatenga nkuwaika mmanja mwa ma company omwe ndi a private si ma company a boma kuti aziyendesa zinthuzi zachiziwikire ndekutino amatibera ndalama zochuluka kwambiri ndikumangotipasa kandalama kochepa ngati dziko. Mwayiona? Ndalama zomweno mwina zinakatha kumathandiza ma department ena ake. Ma guy tikukamba za 50 million Malawi Kwacha pa week. Ndekuti ma week 4 tili ndi ndalama zingati pamenepo? 200 million. Hmm? Si ndalamatu ya maseweratu imeneyi. Ingathandizireko kulipira kaya ndi timasalare ta anthu ena ake, mwaona, amene amagwira ntchito m'bomamu, kaya ndi maziphunzitsi, kaya ndi madokotala. Zingathandizireko kulipira anthu angapo ndithu. Zingathandize kusintha pena pake ndithu. 200 million. Nde ngati tili ndi makampani onena kuti tinawaperekapereka m'manja nde kuti mwachani, mwa anthu amene aziyendetsa akhale ati si a m'boma, ma private. sector ndiye tiyambe zi kuti ndalama zija amangozipondelera nkumatipasa tindalama tochepa kupanda kuzilondoloza bwinobwino ndiye kuti no tizipezeka tikumamenya malosi ndikumaberedwa chonchotu ndithudi tili maso kumakambabe kuti kodi no amene amafotokoza izi ndani ameneyu ndi mkulu no wa kampani imeneyi ya malawi lake service imene ikupanga control mv ilala panopa sitima yathu pa nyanja A Joseph Shekiteni ndi amene Banda, Joseph Shekiteni Banda ndi amene afotokoza kuti no iyayi ah zikukhalatu motere tikupanga ndalama zochuluka motere and akunena kuti pakanali panopa zaoneka zonena kuti panyanja paja ndiye kuti palinso ndalama, ulendo wa panyanja uja pali ndalama koma apanga ndalama zochuluka kwambiri ndipono ngati National Bank eya banki ya dziko linonso imodzi mwa banki ya madziko m'dziko muno yapezeka zoona kuti no yaonetsa chidwi chake kuti no ifuna igule no tsopano masitima awiri. kuti aziyenda pa nyanja pamenepapa masitima onena kuti akhoze imodzi mwina ikhoze kumanyamula ndi kuti no anthu 300 ndi kuti zingathandizire kuti mwina mwake pazipangidwa ndalama zochulukanso pa nyanja paja ulendo wa pa nyanja chabwino iyo ndi nkhani yabwino makamaka ngati a national bank ngati akulowapo kugula masitima sitima imene fo tikukamba ma guy tamvani mv ilala tikukambatu za 1951 my guy ndi chinthu chakale of course chikupanga ndalama zoti tingamanyadire be nkhani ya ndalama komanso tiziyang'ananso kuno kuti kodi fans yomwe imakwera pamene papa imalandira ma service abwino fans yomwe imakhala kukwera chisitima chimenechichi kuyenda pa nyanja paja nawo amakhala akumayenda ndekuti kufika pa nyanja penipeni paja ponena kuti apapa nde akhoza kumira zitangoti chapanga sink sitikukamba zonena kuti chipange sink yayi kapena chimire koma Zingozi zimatha kuchitika, kungopanga choncho ndiye kuti mbolatu basi, fans ija ndiye kuti yatani, yapita pamenepopo, chifukwa ndiye kuti chinthucho nchakale, tiziyang'ananso safety ya anthu, osamangoyang'ana kuno kuti anthu akupanga ndalama, yeah, amalipira ma transport akamayenda, komabe kodi iwonso timaona zonena kuti ndi anthu oti no akufunikira azitetezedwa? Chinthuchitu ndi chakale one day chikuyenera chidzatani, chidzapange, tikukamba za 43 years ago my guy, tingoti zaka 43 chikugwira ntchito amwene. mm non-stop tu osati kunena kuti tachiyimitsa nde kuti kwa zaka 5 chipumule kapena chani mm koma chimagwira ntchito chikangoyimitsidwa nde kuti nthawi imene chatani chanokoka basi achikonzekonze chikatero chikupitanso paja ayi so let's look at that also i think pamene pamene pakubwerera awa a national bank kuti pafunika tingogulanso nde kuti masitima ena ake kuti mwina mwake Anthuso azikhala ali safe osati no basi no zinthu zakalekale zoti mpakana anthu aluze nazo moyo eeh ndinawerenga comment ina akuti iyi ndi death trap chinthu chakale kwambiri yeah of course nkhani ndi imeneyo komabe apa tikufuna kungopangabe emphasize makamaka apopo kuti tilinso ndi ma company ena ake amene ndi aboma koma akuyendetsedwa ndi anthu ena ake oti ndi a private zinthu zina zake ndi zaboma koma tinazipereka m'manja mwa private kuti azitiyendesera kenako azitipasa ifeyo ka ndalama kena kake my guy iyitu ikuyenera kukhala ngati no mbali imodzi yotitsegula maso kupanda kupanga zonchozo nde kuti no tizipezeka zoti no tikuluza ndalama zochuluka nawo chomwe chikungondisangalatsa pano panga ngati mwapanga note kuli zinthu zambiri zomwe zikuvumbuluka my guy zinthu zabwino zonena kuti kuzitenga mwa serious kuzipanga follow up bwinobwino zingathandize dziko lino makamaka zikumakhudza ndi Ndalama yomwe imayenera izipita ku boma koma ndiye kuti mwina mwake yasokonekera pena pake kapena zachinyengo zina zake zomwe zingasokoneze miyoyo ya Amalawi. Zinthu zabwino kwambiri, let's keep it up, tipitirize zimenezi kuzifukula. Mwina ine khumbo langa linakangokhala linati kaya zikafukulidwa chonchi ndiye pamafunika pazikhala ma follow up kuona kuti kodi amasokoneza zinthuzo ndani? amenewo mpaka akumane ndi lamulo osati tingofukula nkuzikambakamba mawa ndekuti zakwiririka zosakhala bwino tikamatero akuti